Dɔnku an bɛna mikoro d'a ma a b'a tɔgɔ a n'a jamu fɔ an ye ani a sigilen don yɔrɔ min a n'a bangena yɔrɔ min na sani an ka se an ka rappeur ma an bɛ an ka sponsorw fo n'o ye kinɛɛnensan ye ani bazin plus ani saki pro mɔgɔ foli bɛ de bɛ sponsorw ta yen dɔnku

tɔntɔn tɔgɔ lara facɛ kɔrɔkɛ de la n'an bɛ ko ma du kɔnɔ tɔntɔn tɔntɔn ka filaniya yɔrɔ fara kan k'a kɛ tɔntɔn filani ye n filaniɲɔgɔn yɛrɛ fɛ sa u ta tɔgɔ lara mɔcɛ la n'an bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ma du kɔnɔ ka filaniya fara yɔrɔ kan o kɛra g filani ye ɔ tɔntɔn filani na cogoya filɛ a filaniɲɔgɔn filani yɛrɛ tɔgɔ na cogoya filɛ

an b'a fɔ groupe kun tɛ taabolo dɔ de tun don minnu tun tilen n'a tun bɛɛ de bɛ ni ɲɔgɔn ye nansarakan na n'an k'a fɔ a ma ko mouvement ɔ an tun bɛ an mɔgɔ caman k'a daminɛ caman abandonnéna a tɔ to mɔgɔ duuru ɲɔgɔn n'o ye n yɛrɛ tɔntɔn filani gama papa wɛrɛma koronkanyma diri solution kɔrɔbannen biyanjo pɛreli Ɛɛ nabi bɛ yen jinɛ nabi bɛ yen ɔ nabi bala ni nɛgɛnin ɔ a tɔ kun nana kɛ nin mɔgɔ duuru ye nka an bɛ yɔrɔ min na bi caman bɛ kɛ denfara fan fɛ sa nka caman fɛn bɛ ka yɛlɛma don baara cogoya la ka la a kan nabi bɛ yen ɔ o ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ o bɛ a dɔgɔtɔrɔya o k'a sen bɔ rap ko la nin waati la ɔ o fɛn kɔfɛ sa Ee pɛreli o fɛn bɛ ka fa don a yɛrɛ la ko fa b'ale la ale y'i yɛrɛ kɛ fatɔ i bɛ jtigɛ ni gɛlɛya kɛ aa b'o kɛlɛ fa hali nana yɛlɛ b'o gɛlɛya kɛ o nɛgɛnin fɛn bɛ yen nka ale fanga dɔgɔyara sisan tɔ tɛ kɔlɔli la ale fana burunnen bɛ nin waati la ɔ solution kɔni dulonnen bɛ o dulonnen bɛ n yɛrɛ ni o yɛrɛ bɛ ka baara caman bolola an kɔni baara fo fini bɔ fo nɛgɛ bɔ ɔ a première division ko kɔni bɛ nin yɔrɔ la an bɛɛ b'an na carrière solo kɛ donc nabi bɛ de kɔni k'i sen bɔ nka tɔw bɛ démerdement na unhun an tɔw bɛ démerdement na mais première division mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛɛ la komi don ta la a tɔ tun kɛra aw mɔgɔ duuru ye aw mɔgɔ duuru in fɛn na yala halisa aw bɛ faralen don ɲɔgɔn kan ou bien aw séparéla komi i yɛrɛ y'a fɔ dɔw kɛra docteur ye bɔ dɔw bɛ rap kɛ fanga tɛ dɔw la tuguni dɔw ye fa bil'u yɛrɛ la dɔnku halisa aw faralen don ɲɔgɔn kan aw bɛ baara kɛ wa ou bien kɛlɛ dɔ aw se pari bɛ jumɛn ɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kun tɛ o an kuntilenna bɛnna ɲɔgɔn ma an ye taama sira kelen kan a n'an bɛ jɛkulu kelen na gurupu kun tɛ an kuntilenna kun bɛnnen bɛ ɲɔgɔn ma a waati laɲini kun ye kelen ye ko ee, kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina ye kurun tɛmɛko ɲuman ye hali ni kɛlɛ b'a cɛ sa a b'o bila kɛrɛfɛ dɛ wa kɛlɛ kɔni t'an cɛ nin waati la nka kow ka ca bɛɛ n'i ka taabolo ɔ ni kuntilennaw bɔra sira kelen kan bɛɛ bɛ wa i ra fan fɛ ɔ a bɛ ten cogoya de la bi bi bɛɛ b'i la fan bɛɛ n'i ka taasira n'a fɔ n k'a f'i ye cogo min na kɛlɛ tɛ yen ne buru na buru na o ma se kɛlɛ ma ne yɛrɛ ka fa don i yɛrɛ la diɲɛlatigɛ gɛlɛya fɛnɛ ɲɛsiraya ɲɛ o fɛnɛ ma se kɛlɛ ma ɔ ne fɛnɛ banbani bɛ o ma se kɛlɛ ma kɛlɛ tɛ yen bɛɛ lajɛlen n'i la taasira don a b'o cogoya de la mais an y'a ye k'a fɔ i bɛ ka mɔgɔ minnu fɔ tantôt i ka première division kɔnɔ olu caman bɛ arapu kɛ mais o bɛɛ bɛ arapu kɛ ni laɲini min ye ani e bɛ arapu kɛ ni laɲini min ye kelen tɛ quoi an y'a ye an caman bɛ maloya ka kuma ni an ka sikaso kan ye mais e y'o kanu e bɛ dɔnkili da sikaso kan na i bɛ kuma la donc idée jumɛn ye e bila o la. Ɛɛ ko cɛ bɔra yɛrɛbɔ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔlɔnbɔ yɔrɔ kuma yɛrɛ tɛ n'i ma kɛ kaman ye bonda da ra i tɛ se ka kɛ woro ye bulonda la mɔgɔninfin ye yɛrɛ de ye n ka arapu moderni kɛ yan n bɛ se ka dɔɔni fɔ angilɛkan na n bɛ se ka dɔɔni fɔ nansarakan na wa bamanankan fɛnɛ k'a fɔ ka tɛmɛ nin kan i n'a fɔ tɔw b'a fɔ cogo min n yɛrɛ bɛ s'o la nka n k'a jate minɛ k'a fɔ dɔnkilidala bɛ n'a fɔ kibaruya lasera o fɛnɛ kɔfɛ gɛlɛya suguya dɔw wulibaa ka bɔ mɔgɔw kan Eh, an k'a ye san laban ninnu na n ka laɲini dɔw kɛ laɲini minnu kun ka bon kosɛbɛ ka la k'a kun tɛ se ka sabati Fo jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye o sen don a ko la an ka tugu o kɔrɔ ye ko dɔnkilidala mankan bɛ taa yɔrɔ jan k'a bɛ se ka ko caman dilan an tun ma don an na Bamakɔ taga la jamana faaba kɔnɔ walima taga yɔrɔ wɛrɛw la n'an k'an ka bamanankan fɔ o bɛ ɲɛ boson an na a ko burusi kɔnɔ mɔgɔ ko paysan ko sɛnɛkɛla sɛnɛkɛla ma kɛ mɔgɔ fagala ye sɛnɛkɛla bɛ lamisɛnya n'a yɛrɛ ka ɲi cogoya di o gɛlɛya bonyana caman kan hali baarada o tɛ se ka kuma ne ji ma kuma faso tɛ lakodɔn k'a kɛ sababu ye dɔw fɛnɛ b'a essayer ka na ɔ bila diɲɛ kɛ o ɔ fɔ ɔ fɛn n'a lade bɛ se ka kɛ kelen ye wa ɔ an yɛrɛ k'a ye sa ko maa b'an jɛ ara bɔra n'a ye an fɛnɛ b'a ta k'a bila san fɛ sa f a ye ɲɛ bɔ a fɛ a fɛ ɲɛ k'a fo o hakili n'a ka filani bila ka faso kunnawolo ka la ka ni bɛɛ lajɛlen bɛ maloya n'a ye a laban bɛɛ lajɛlen bɛ ne sen bɔ a o kama filani k'a ta k'a fɔ aa a ka mankan kɛ dɛ ɔ bi o o yɛrɛ bɛ ka bila hali e m'a ye lamusa tɔgɔ bɛ bamakɔ fɔ a b'a yɛrɛ la sisan bamakɔkadenw yɛrɛ kɛra lamusa ye a bɛ arepɛrɛ babaaw yɛrɛ fɛn da ka kɛ fɔ ko aa ka k'a na a ko ka sira sɔrɔ halisa ala ye caman fara an kan a kɔni kɛra ta bi sikasokaden yɛrɛ tɛ maloya ka na sikaso bamanankan fɔ an b'a fɔ fo k'a kɔni fɔ ɔ faso kunnawolo ne ka n kunsin sikaso bamanankan fɔni ma dako ɲɛ kelen na O yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ mɛ i ye kuma min fɔ i ka a kɛ jamana mɔgɔ tun bɛ ko dɔ la mɛ i ka kuma y'a ko ko in dilanna an b'a fɛ i k'o yɔrɔ dɔn fɛ n'a dɔnkili dɔ bɛ yen kunkɔrɔta n b'a fɔ dɔnkili min kɔnɔ hakililajigira an bɔndo ci an ma an bɔdo ci

cɛba ra ja dɔ bɛ min mɔmɔ ra ja dɔ bɛ min banbɛba ra ja dɔ bɛ min laɲiniw de filɛ tan dɔnkili kɔnɔ o laɲiniw kɔfɛ an k'a ye cɛba ra ja nana n'an ko statue k'a jɔ ka ɲɛsin camp cɛba ma mɔgɔ minnu t'a yɔrɔ lɔn n'i wara i minimini yen i ɲɛ bɛ l'a kan o fɛnɛ kɔfɛ an k'a ye banbɛba tarawele fɛnɛ ra ja nana ka n'o jɔ yen o bɛ stade banbɛba tarawele fɛnɛ ma n'i m'o yɔrɔ lɔn n'i wara i minimini yen i ɲɛ bɛ l'o fɛnɛ kan o kɔfɛ an k'a ye mamelɔn kulu fɛnɛ lalagara bi lalaga cogo cɛɲi na n'i k'a ye a bɛ nimisi wasa dugumara fara sanfɛra kan fo ka nankɔ k'a kɛrɛfɛ tubabu nankɔ ko nankɔ ma ko jardin ɔ olu fɛnɛ kɛra o kɛrɛfɛra la ɔ o ye laɲini ye laɲini minnu tɛ se ka sen don a ko la ɔ ni filani k'a fɔ n'a waleyara an b'a fɔ cogoya di ko a bɔra filani na laɲiniw kɔnɔ o kama filani bɛ kuma sɛbɛmaw fɔ kuma min n'a jɔyɔrɔ bɛ kabila yɛrɛ ye n'a bɛ se ka faso kunkɔrɔta ka faso denw kunnawolo ka se ka na ni yɛlɛma caman ye ka taa na hɛrɛ yanfan o yɔrɔ faamuyara kojugu mɛ filani ni arapu kɛ sikaso kan na mɛ i arapu arapu genre jumɛn de don korobi arapu tɔntɔn filani arapɛrura korobi arapu tɔntɔn filani arapɛrura mɔgɔ ma n kɔrɔ lɔn dɛ filani na ni arapu suguya ye korobi arapu ye korobi ye fɔlisen ye fɔlisen min n'a bɛ sɔrɔ kenedugu mara dɔrɔn de la fɔlisen min n'a bɛ fɔ a ma ko kurubi kurubi n'a bɛ kɛ ni jeme ni dunun ye faamadenw na tigɛrɛnkolo ta ɲɛnajɛ o le ye kurubi ye ɔ o bɛ bulonda fila la kenedugu faaba kɔnɔ yan beretera n'o ye cɛfarinw ye royaume kɔnɔ ani tarawerera n'o ye masacɛw ye

A bɛ mɔgɔ wari k' e farikolokolo e ka taa ala yɛrɛ dɛ ɛ ça fait ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ nin caman ta t'a la a bɛ sɔrɔ min a bɛ sɔrɔ sɔrɔ cogoya jumɛn na ka la kan nin n bɛ min fɛ ɲɛ nin bɛ mɔgɔ bila valeur la dɛ Donc a b'i tɔ bila valeur la cɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a la bɛɛ lajɛlen tulo kan cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba unhun aa c'est que étoile yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔgɔnin ye Kénédougou dɛnɛn na yan ayiwa ɔ mɔgɔ t'a nɛnɛ ni ka dɔ wɛrɛ nege minɛ King Légende e yɛrɛ ye wa nɛnɛ ye kalon bɔ fila de da yɔrɔ an kɔni b'a la jɛgɛ dako ɲɛ damada ta t'a la ka k'an na kuma filɛ dɛ donc an bɛ foli di Bazin Plus mɔgɔw ma olu y'an ka sponsor baw ye foli belebele bɛ saki Prod mɔgɔw tɛ ye donc an ta posi la saki Prod mɔgɔw fɛnɛ fo n ɲɔgɔn kuma kɛra wariba tɛ jatara wariba de fɛn bɛ yen diɲɛ ke ja ta k'a di diɲɛ mɔgɔ ma ɔ bazɛn feerew fɛn bɛ fo aa ka mɔgɔ bazɛn de k'i kɛ mɔgɔ valeurma ye

an ye sɔn in ye dugu bɛɛ minɛ mali fan bɛɛ o kɔfɛ ye sɔn sɔn bɔ sɔn in min mali yɔrɔ bɛɛ ma y'a ye révélationw bɛ kɛ mɔgɔw bɛ wuli ka torofe d'u ma fɛn bɛɛ mais k'a ye mɔgɔ ka to i place la e bɛ se ka so i ka dɔnkili da a ka fan bɛɛ minɛ dɔnkili diyara mɔgɔ bɛɛ bɛ dɔnkili lamɛn mais k'a ye mɔgɔw bɛ wuli ka torofe d'u ma e ma wele O kɛra mun kama ou bien jumɛn de bɛ yen nɔ? Ɛɛ o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ɛɛ torofe ye jɔnjɔn ye jɔnjɔn min ni mɔgɔ la baara b'a lase i ma ka to na dama na tinba wo la ka gosili kɛ ka kɔrɔti ci ka boli ka dugu lamini ka jamana lamini a bɛ n'a fɔ halisa jɔnjɔn min ni filani n'a ka kan o jɔnjɔn ma se lalaga a ye fɔlɔ. ka la kan jɔnjɔn fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ bi ko seko ni lɔnko bɛ se ka lasɔrɔ filanin n'a jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen ka kan ni jɔyɔrɔ tɛmɛnen o fɛnɛ kan ka la kan filanin ka ko de kɛ ko min ɲɔgɔn n'a yɛrɛ ma deli ka kɛ n faw bɛ Afrique kɔnɔ yan fo ka tɛmɛ o yɔrɔ fɛnɛ kan nka n ka min kɛ mɔgɔ m'a ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ mhm. filani ni jɔnjɔn min ka kan a tɛmɛna jɔnjɔn bɛɛ kan o bɛ n'o lala a b'a sɔrɔ ka na n'o ye n'o tɛ mhm. seko tɛ tuguni lɔnko tɛ tuguni mhm. ɔ ka to na tinbawo ra ka dasili kɛ hali sanba ka dasili kɛ aa ni fasiya ye a ko yɛrɛ kɔni filɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔlɛ ayiwa a ye yɔrɔ faamuya Donc an b'a fɛ k'a dɔn hakilina jumɛn bɛ filani na halisa tuguni i ka ɲɛnamaya ko la ka na miziki fan fɛ ani yan ko la ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n k'a faamuya cogoya min na n'a fɔ baara nata minnu bɛ n bolo ka kɛ miziki yɛrɛ kɔnɔ ani n yɛrɛ ra ɲɛnamaya siraw kan miziki yɛrɛ kɔnɔ hakilina min bɛ yan belebeleba ye fɔlɔ ka se ka faso aritisi bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan seko ni lɔnko lafasabaga bɛɛ mhm. n'an k'o ma nanzarakan na ko association mhm. k'o dɔ sigi sen kan aritisiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ra mhm. ko mɔgɔ minnu ye suguya kelen o bɛ tagama ni ɲɔgɔn ye ɔ aritisiw ye se ka kɛ kulu ye ɔ kɔnɔkulu jɛlen bɛ bin fɔ n'an fara ɲɔgɔn kan hɛrɛ caman b'o kɔnɔ o baara ɲɛbilaw caman kɛr'o la Ɛɛ an yɛrɛ a tɛ mɛn tuguni an bɛna welewelela kɛ eturasiti yɛrɛ fɛnma o baara hukumu kɔnɔnaw la o kɔfɛ albɔmu kurakura bɛ sira la ka na ka ne ka jate minɛ tellement k'i ka ka an mako bɛ filani na arapu ɲɛnamaya ko la ka dɔnkili kelen bɔ a ye lamɛn fo san fila ka dɔnkili kelen dɔnkili fila bɔ a ye lamɛn fo san fila san saba ni filani tɛ ne k'a kɛ i bɛ burun ka jigin dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni sapɛri pɔnpiye tɛ se k'e bɔ a kɔnɔ e b'o ye filani kelen de ka ko la an bɛ ka taa k'an na ko wɛrɛ labɛn tuguni n'o ye albɔmu ye a ko fɔra a mɛnna sen na baara ye mɛn a ye kɛ jaabi ɲuman ye o ye fisaya baara ye haraba haraba diya kɛ fɛn suguya dɔ ye An k'a baara daminɛ hakilisigi la an bɛ ka taa n'a ye hakilisigi la ko kura caman b'a kɔnɔ min bɛna bonya mɔgɔ hakili ma tuguni dɔnkili kura caman b'a kɔnɔ min bɛna bonya mɔgɔ hakili ma tuguni nka an b'a fɔ k'a tɔ to ɔ n'a bɔra a mana kɛ min ye mɔgɔ b'o ye o fɛn kɔfɛ ka wa se seliba nata ma mm-hmm. n'ala k'a yira an na mm-hmm. dakabana ɲɛnijɛ belebeleba bɛna kɛ mm-hmm. o albɔmu yɛrɛ dedikasi ye o bɛ kɛ sikaso dɛnɛ kɔnɔ yan a tɛ dogo mɔgɔ si la o labɛnw fɛnɛ bɛ sen na n'ala ka si ni kɛnɛya d'an ma n'a wagatiw nana se an b'a kibaruya jɔnjɔn sɛgɛsɛgɛlenw di kɛnɛduguka bɛɛ lajɛlen ma Hmm. Ala ko yira la an bɛna dɔn an b'a fɛ k'a dɔn filanin yɛrɛ ye ya dɔn i furu laban bɛ ma furu bɛ den min bolo bɛ an bɛ an bɛ yɔrɔ min na furu ma kɛ fɔlɔ hmm. nka den kɔni bɛ filanin bolo denmusomannin bɛ n bolo a yɛrɛ ka san fila dafa hmm. furu ko an bɛ k'o fɛn ɲɛɲini n'ala ka sɔn a ma ah, an yɔrɔ faamuya dɔn hakilila jumɛn bɛ tɔntɔn filanin na K'a fɔ sigarafɛnw ɲɛna an bɛ min fɔ o ye n ka min fɔ n bɛ segin o kelen de kan kɔnɔkulu jɛnin de bɛ bii fɔ a ye fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka kɛ kulu ye o kɔfɛ an bɛ baara min na n'o ye seko ni dɔnko ye an y'a ta sɛbɛ la i n'a fɔ tayɛricɛ la tayɛriya b'a bolo sɛbɛ la cogo min na i n'a fɔ masɔncɛ la masɔnya b'a bolo sɛbɛ la cogo min na o kama n b'a fɔ a la ko walɛri ma na n ko sɛnɛkɛla walɛri ma sɛnɛ bila walɛri la mekanisiyɛn walɛri ma bolimafɛn bila walɛri la ɲɛgɛnbɔla walɛri ma ɲɛgɛn bila walɛri la baara lankolon tɛ yen e kɛra baara o baara kɛbaga ye a kanu k'a kɛ ni sɛbɛ ye e bɛ nɔ bɔ a la ɔ o hakilina de bɛ n bolo k'a fɔ akitɛriw ye. Tɔntɔn Fila an ye sɔn lamɛn i ka lamisa sɔn in bon dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin sɔn in a bɛ se kɛ i n'a fɔ asɔn ba sera i ɲɛna kuwa ko bi mɔgɔ caman kɔni y'a fɔ ko asɔn in ni ba sera i ɲ y'a yɛrɛ makɛ dɔnkili ye u bi epla ni dɔnkɛ dɔnkili ye an bɛ kɔrɔka kolo waati min an tun b'a mɛn barodaw la yɛrɛ ɲini waa pɛ yɛrɛ ɲini waa pɛ tɛ an tilela ko tɛ ɔ yɛrɛɲini waa pɔmitɛri kumakan nin ye kumakan ye ne k'a mɛn dɔrɔn a bɛ na ne ye k'a bila dɔ kɔnɔ ɔ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲɛɲiniw bolo ma ani wulikajɔ o kama n k'a fɔ n ko i bɛ baara o baara la a kɛ ni kanu ye e y'a kɛ ni cɛsiri ye ka wulikajɔw kɛ ka lamisa ko ɲɛɲini n ka se ka jaabi min sɔrɔ a la n k'o le farifara ɲɔgɔn kan ye n yɛrɛ hakilinataw fara a kan ka waati jan k'a lalagali la ka sɔrɔ k'o kɛ dɔnkili ye tan n'o tɛ ko lamisa ka waba lamisa filani yɛrɛ ɲɛna a ma kɛ ten mɔgɔ caman ko k'a bɛ sɔrɔ ko kɛra yɛrɛ polisikɛ ye mun ye lamisa ye polisikɛ ye Ɔ ko police bɛɛ ye sabali ye o k'o bɛ to ka taa n'an lamisaw ye dɔɔnin dɔɔnin na a ko k'a y'a ko cogoya la kosɛbɛ an ka foli bɛ fini cɛfini tabaa bɛɛ lajɛlen fana ye an tɛ ɲinɛ o kɔ donc o la comme kurun bɛ ka se cɛncɛn ma ɲininkali laban min bɛ an bolo k'a fɔ tonton Fila ɲɛna yala dans les jours dans les jours à venir Mun idée jumɛn bɛ na kɛ i la, i n'a fɔ rap ko in na Mali kɔnɔ ten, i n'a fɔ Mali kɔ kan tout quoi? Laɲini ye kelen de ye, unhun, ka faso bila valeur la diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na, unhun, ka wa kɛnɛbabaw kan, unhun. ka wa yɔrɔbabaw la ni faso ɲɛda ye ni faso kumakan ye faso ye se ka lakolɔn ka faso danbew lɔn ka tabiyaw lɔn o ye laɲini nataw ye a bɛ yɔrɔ min na hali sa ka tɛmɛ nin kan fo a ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka kɔgɔjiw tigɛ ka wa diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bolo hmm, o ye lon nataw hakilinanw ye ko sera bɛɛ yɔrɔ ma mm. i b'i kanubagaw fo mm-hmm. donc an bɛ e, bɛɛ lajɛlen fo mm-hmm. n'an ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ faso ye mm-hmm. ala ye bɛn basigi faso kɔnɔ ala ye hɛrɛ basigi faso kɔnɔ ala ye jamana ɲɛ suma ala y'an na cɛfini tabagaw ni la kisi eh, ne kan ye la ka sunɔgɔ la ɔ o cɛba kɔrɔman jɔni bɛ ɔ i n'a fɔ filani yɛrɛ ta tɔgɔ kura nataw la ɔ kendugu cɛbakɔrɔ b'o la nimisi wasa fɛnɛ b'o la ɔ ne ma se k'a fɔ tonton filani y'a fɔ ko kendugu cɛbakɔrɔ N yɛrɛ ma se k'a fɔ kendugu cɛbakɔrɔ a fɔ ko nimisi wasa ɔ donc an bɛ an na cɛfini tabagaw fo o fɛnɛ y'an na nimisi wasaw ye o ye jamana cɛbakɔrɔw ye ka eturasiti yɛrɛ fɛnɛ fo foli badabada k'an ka sponsorw fo bazin plus b'o la saki produit b'o la fo ka se o la minfɛn timiman timimannu dɛ ɔ energie ɔ king légende ɔ n'o ye représenteni bɛ ni général 5 étoile ye n bɛ ni k'a fɛn tɔgɔ fɔ ni ma dakoro ɲɛ kelen t'a la i yɛrɛ tɛ wasa kuma général a ko ɔhɔ hakili to o yɔrɔnin na an bɛ se k'o de fɔ ɔ n'a bɛ kuncɛ ni

Fɛ ka binkɛnɛman bɔ ka nɛrɛmuguman bɔ e ji ye bilenman bɔ lamisa jɔni bɛ a ma ɲɛdɔn ni polisicɛ ka filen don da ra ko ppipippiwu lamisa k'i kɔ filɛ k'i ɲɛ filɛ ka waba diyara to donc nin ye an ye an ka etobasiti bilato sanfɛ foli belebeleba an kanubaw cɛ dɔn ni mago bɛ an ka ja dumanw video tu i bɛ i abonné an ka site la m3site.com donc a bye bye a plus